Sisan an sera sɛsugu la ka ban tigi da to kari kun yan ne bɛ jɔ kɔnɔ i k'i bɛ kama dɛ i tulo bɛ na n' ta bɛnna i k'i boli kama i ma ɲɛ ba t'an fɛ yan
ba don i sen sɛ bɛ sɛ bɛ cɛ ka yɔrɔ sɛden kelen de filɛ na kini bolo la ka n'a ɲini ko sɛ
sɛ o la nin bɔra maraka barikaba de b'a la a sɛ farafin sɛ ɲuman filɛ nin a sɛ dakabanaw don a ye na

hali ne t'a dɔn muso de don waa fila filɛ e i kɔni ka sɛ tɛ waa fila bɔ fila minɛ a fɔ ko mɔgɔw ka segin u wele u ka segin a ɲɛnabɔra awɔ a banna
k'aw ka segin aw ta y'a jumɛn ye bilen ale ta b'a kɔ boli la a ne fa e ko ne bɛ sɛ bokɛbali de ɲini na o b'aw bolo yan sɛ bokɛbali aw N den i kunkolo ka ɲi fewu awɔ ne kunkolo ka ɲi dɛ foyi tɛ ne kunkolo la ayi i kunkolo man ɲi a mɛ a t'i b'a sɔrɔ a t'aw bolo de kɛ sɛ bokɛbali awɔ sɛ jumɛn bɛ yen min tɛ bo kɛ ne hakili la o bɛ yen nɔ o kɔni tɛ ne bolo o t'i tɔgɔ ɲininka n ye a yɛrɛ ka taa ɲini a tɔgɔ e ka taa dɔrɔn sɛtigi
ne ko ne bɛ ka sɛ dɔ de ɲini fa hakɛ to ko sɛ min tɛ bo kɛ sɛ min tɛ fɛn kɛ kuwa sɛ
na ne fɛ a b'e bolo dɔn ne m'a fɔ an ka tɛ dɛsɛ a don nin filɛ nin i ma bɔra ye bon kelen a taara nin kɔni nin ma bo foyi de kɛ depuis a wolola fo sisan a ma fɛn kɛ ale ye joli ale ya o da ka gɛlɛn dɛ sɛ ma bo kɛ San saba sɛ san saba e ne ɲɛna an k'a fɔra ko sɛ mɛnnenba ye kalo fila ye kɛ sɛ san saba ayi e bɛ ko waa saba ko san saba i ko ko waa saba de ya ne m'a faamuya koyi n fa sɛden kelen waa saba e m'a fɔ sɛ bokɛbali ya ne y'o fɔ
nka a lajɛ i ka dɔɔnin bɔ a la
balimamuso ne ko sugu in bɛɛ a tɛ maa si bolo ne kelen tɛ e kelen tɛ wa nin sɛden kelen dɔrɔn de fana don aa i b'a dɔn nin yɛrɛ filɛ nin ye kɔmandi de dɔ y'a ko fɔ faama dɔ de ye nin ko fɔ komi e nana o y'a fɔ ko faama baara don a a waa kelen segin
waa kelen filɛ nin
i ni ce nba
ee ala ɛɛ e kɔni ya An. a jarakɛ An. e tɛ wari ɲinina ye e tarawele o la An. e ne lajɛ muso bɛ ne jɔ i ma ko cɛ non sɛ bokɛbali o bɛ yen wa o kɔni tɛ yen o ne y'o de fɔ a ye ko tɛ yen o ɔ i tun bɛ sɛ dɔ ta ka d'a ma ka wari minɛ mais ee non jarakɛ e kɔni ya Ee cɛ i tun bɛ dɔ ta k'o d'a ma dɔrɔn bo tɛ min bobara la ee tarawele tarawele tarawele ne t'o haramu wari fɛ n tɛ haramu wari ye ne kɛ haramu wari ne ka nin na
mun de y'u bila ka ɲɛ ne b'a dɔn sɛ bokɛbali bɛ yen wa sɛ bokɛbali kɔni tɛ yen sa ala bɛ anw fɛ koyi n'u mago ma ɲɛ o y'u kunko ye kɛ
donc e mago t'o tɔ la E dun y'a wari minɛ tiɲɛ ni ala b'an fɛ ne ka ɲi na ɲɛ bɛ jamana in muso ninnu aa ninnu muso ninnu bɛ se ko bɛɛ la u bɛ sɔn ko bɛɛ ma u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ala ala e ka muso sɛ puruti cogo min na ka taa i b'a sɔrɔ u ka karamɔgɔ de ye n'u bila k'u ka nin kɛ tan kelen dɔ in bolila n'a ye kelen dɔ ye jɔ ko kana boli a nɔfɛ k'ale b'a sara u bɛnmakan de don U bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn kɛ u bɛnmakan de don
ni ne fɔlen bɛ sɔrɔ o ɲɛna ninnu n tɛ dɛsɛ foyi la yan i jo b'o la dɛ e yɛrɛ i y'a wari dɔgɔya e tun kan ka dɔ de fara i kan ne y'a fɔ i ye o jarakɛ kɔni ya sɛ bokɛbali e ka na e hali n'a nana sini bɛ don ayi ni mɔgɔ min nana ne yɛrɛ fɛ i ka sɛ ma dumuni kɛ ne bɛ sɔn k'a feere a bɛ kɛ ten parce que
E ma ye ne sɛ min d'a ma hali kɛmɛ wolonwula tɛ don a la u ye mun puruti o kuma y'a d'u ma joli n'a d'u ma waa saba waa saba
cɛ ala e bɛ se ka taa so yɛrɛ o e ka bi journée jala sugu jara dɛ nka u ye mun puruti e ma o fana kɛmɛ naani sɛ o waa fila di ne ma k'o minɛ ka taa hɔn kana siga fiyewu a waa fila tɛ nin ala ma kuru eh, an ma jan ɲɔgɔn na o e wari bɛ muso ninnu kun koyi wari ee wari dan e b'a dɔn u ka wari fana filɛ nin a tɛ dun ni nin n'a ɲɔgɔnna ninnu tɛ a banna nin dɔrɔn mhm. u k'a di nin ko sugu ninnu na dɔrɔn soit ka taa u ka kɔɲɔ kɔɲɔ banbali ni denwuli banbaliw la ka taa eh. kɛnsɛn a bɛɛ y'o de mhm. ne kɔni ne bɛ taa so nasɔngɔ sɔrɔla wala ne bɛ taa so ne tɛ nimatɔɔrɔ foyi wɛrɛ ne bɛ n yɛrɛ ta
cɛw sini nana tuguni
sini ta piri ka ca ni bi ta ye o don dɛ ninnu kɔni u ka kungo kana ban sisan dɛ u ka tɛmɛ ne ye dɔrɔn a ɲɛnabɔra tigida taara a taara a banna an ka taa min fana fɔra n y'o sɔrɔ I y'a sɔrɔ o filɛ na wa e ni sɔrɔ cogo di ta a bɛ sɔrɔ koyi wa nin kelen dɔrɔn de tun bɛ ja faamaba dɔ kɛ o de ka kɔmani ye nin ye h cɛ yɛrɛ ka fɔ la ɛ ala b'an fɛ e joona waa saba sani k'an se bɛ ji san ka diya aw bɛ ji san di ma tiɲɛ na i b'o laminɛ an ka taa aw ee a la ne dun ɲɛ tɛ tigida yɛrɛ la tigida e bɔra ni yɔrɔ jumɛn kuru t'aw kɔ anw kɔ min
o kuma di sa e kuma se yan ko ne munumununa de la kibaru i ma wɔsiji ye o ko banna tigida a banna a banna banajɛ don
ne ma don fɔlɔ an ka don
banajɛ jɔn don anw de don a bɛ jɔ mɔgɔ bɛ yen fɔlɔ e mɔgɔ bɔra a bɛ don a sɔrɔla wa awa a bɛɛ sɔrɔla banajɛ e y'a fɔ e sɛbɛ ye ko min ye dɔrɔn a bɛ yirabɔ a sɔrɔla n denkɛ e kɔri i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ i bɛ saraka ninnu i b'a bɔ e m'a ye e taara sisan e fara kura ka di dɛ e muso ninnu fɛrɛ dara nin ye a fara kurajara e fara a kurajara e taara an ka dugu la e ye dugu juru juru e y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ e taara e fasura o ye macako ye e taara e benara o ye baraba dugu e e taara saso e bɛ e kɔrɔ a banajɛ an kun fɛnnen don dɔɔni paseke an bɔra ka sɔrɔ an m'an sara so e kɔrɔ e nana e mako a ka dira e bɛ perese fara a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ
e bɛ boli e bɛ perese a tɛ jɛ e kɔrɔ i sera e fɛ yan e mako a bɛ yirabɔ mɛ se ka sɔrɔ a ma fɛn ayi ne ma fɛn fɔ an bɛ ala de deli siɲɛ kana bɔ kɛ koyi e b'a fɔ cɛ min bɛ e fɛ yan de a fara a mako de don e fara e nana min sɔrɔ yan a fara a tɛ se ka bɔ dɛ a ko n terikɛ e kɔrɔ i i bɛ saraka don i b'i jija i b'a bɔ i y'a mɛn wa hɛn fura finman nin i bɛ kere mu i tɛ fan kelen fɛ bilenman nin i b'a kere mu i b'a mu i tɛ fan kelen dɔ in fɛ a bɛ kɛ sugu fila tɛ wa e bɛ taa sigi i ka biro la e sigira biro la ni a patɔrɔn a na a ye da yɛrɛ a y'a sɔrɔ e kɛra sugu fila ye a t'a dɔn a bɛ min kɛ tugu o kɔni a kɔrɔ a y'a sɔrɔ a ma nɔgɔ e mako tɛ o e mako don bi y'a to a nɔgɔra wa e t' kɛ e t'a kɛ dɛ e patɔrɔn bɛ min kɛ e don e i y'a ye wa awɔ e kɔrɔ e y'a kɛ ten a bɛ ɲɛ an bɛ don gɛrɛ ɛ somɔgɔw fo e bɔra muso de k'a ka don e kɔrɔ u nana i perese perese ten
k'an ka don an bɛ na awɔ tigi da shɛ in ta awɔ a bɛ n bolo awɔ banajɛ shɛ filɛ
a y'a sɔrɔ an y'a sɔrɔ i y'a fɔ cogo min na an y'a kɛ ten Jumɛn de ye bokɛbari ye min filɛ nin ye fan dɔ in ne e y'a jukuru ye e b'a dɔn ko a ma bo kɛ shɛ bokɛbari a bɛ sɔrɔ e y'a sɔrɔ a saraka kɔ a ma dɔn de e ka saraka de ka bɔ a ma a ko kamalen dɔ a y'a ɲini kamalen nin a sɔrɔla cogo min na wa a ko olu ye shɛ bokɛbari u b'a mara nka olu de yɛrɛ de bɛ sin u b'a kɔrɔ fara ka sin u b'a opere
e y'a opere sisan u bɛ a nugu bɔ a bo kɛ nugu de u b'a bɔ a kɔrɔ u y'a bɔ a kɔrɔ sisan a bɛ mɔ o tuma sisan a bo a t'a kɛ tugun i bɛ sɔrɔ u ye nin kɛ ten ne banajɛ u y'a opere u y'a kɔrɔ fara u ye nugu de bɔ u u bɛ kɔrɔ a bɛ kɛ ten banajɛ dɔgɔtɔrɔw b'u damaba dɔn
e kɔrɔ e bɛ taa yɛrɛ ka kɛ wa duman tɛ bɔ a da kɔnɔ dɛ o kelen kɔni a y'a bɔsi wa an y'a bɔsi banajɛ nka a ma ja dɛ banajɛ a kɛra ala farankan ye n'o tɛ sigira sisan b'a sɔrɔ o y'an faga ala a b'a ka ko a b'a la ala tun t'a ka ko dɔrɔn o tun bɛ aw minɛ ko so A ma kɔfilɛ a ma kɔfilɛ dɛ ko mɛ a ma kɔfilɛ banajɛ
ɛ muso don a bɛ se ko cɛ bara dɛ a filɛ banajɛ sisan kɔrɔ a tora e bɛ ka baara kɛ sisan a bɛ ninnu di e bɛ ka baara kɛ an bɛ taa o la banajɛ a banna a pewu furu in tɛ kɛ bilen e a kɛra kɔrɔ e bɛ a fɔ e e bɛ segin e bɛ taa baramadugu e bɛ taa ma cɛ ko e bɛ taa sa so e bɛ taa so A banna Tigida sisan min se b'i kana wari fitinin di banajɛ ma dɛ n'o tɛ a b'a ko Nasu fɛ an ka joli yɛrɛ d'a ma an ka mugan d'a ma parce que kɔmi i ye biriki kelen ta mugan d'a ma banajɛ waa tan filɛ nin o y'i ka baarakɛ wari ye waa tan dɔ in o y'i yɛrɛ ka lajali fɛn banajɛ i k'a kɛ fo ka se a dan na banajɛ ni nin furu ko dabilara pewu ɛ banajɛ ni ala sɔnna ma an se ye min ye an bɛ n'o k'i ye waa mugan filɛ nin i y'a mɛn e kɔni i ko i se ye min ye e kɔni e sisan kɔni a y'a kɛ a wasara ka i ko i se ye min ye e kɔni a kɛra e yɛrɛ i se ye min ye kɔni o kɔni a ma fɛn fɔ e kɔni a ye kuma de fɔ o ye o kɔni a bɔbɔ fɛ a tɛ sɔn o ma e ma kuma e kɔni e se kɛra dɔrɔmɛ kelen e n'a ta ka di e ma est-ce que e bɛna baara wa sisan e b'a barabara banajɛ a ɲɛna e kɔri e bɛ di ma ni a ɲɛna an bɛna bazɛn risi kɔnplɛ kelen d'i ma o sisan sisan ari ce ala ka mako ɲɛ a bɛ e fara sabari don aw ye e bɛ baara min kɛ a ka se ka i ɲɛ sɔrɔ ka furu nin kɔri a sirila kɔri e bɛna a fɔ e yɛrɛ e b'a fɔ ko e tigɛra ne na bɔbɔya

Dɔ kɛra na sa unh n terimuso unnn ee a dalen don a la k'a bɛ ɲɛ ni Ala sɔnn'a ma a tɛ kɛ an ŋ'a di Ala ma Banajɛ tɛ galon tigɛ dɛ Banajɛ kɔni yɛrɛ fɔ ka d'a ye mais Banajɛ bolo bɛ kisɛ kan dɛ n b'a dɔn anhaan an ŋa taa i k'i hakili latigɛ sisan awɔ n'anw taara unhun an bɛ taa so awɔ donc ni jalo kɛra nafɛn ye a tɔgɔ sa furu la ni gindo kɛra nafɛn ye unhun n'a y'a fɔ k'a da ɲɔgɔn na ka bila yɔrɔ min na awɔ i b'an weele i y'a mɛ a n y'a mɛ awɔ kana tɛ ɲɛ kun k'i foyi kana k'i na k' i ma fɔ in mɛn an ka taa na
namu
ma na fɔlɔ
ne yɛrɛ tun bɛ k'i kɔnɔ komi ko ko sɛ de bɛ kɛ surafana ka ne k'i nana i ka wari Naamu banna de yan ayi dumuni bɛ yen na dumuni an ka dumuni sisan sisan ne kɔngɔ sisan ne kɔngɔ y'a minɛ Pɛnda ye boli dɔ kɛ bi Pɛnda a fɔ kabini denmisɛnninma de n ni boli cɛ i b'o fɔ ko fila pɛnda dɛ ne kun tora ka ni boli kɛ fɛn min kun bɛ kɛ premier ye
n tɛ dumuni in kalaya dɔɔnin awɔ a kalaya gazi la i ka na n'a ye i ka sɔrɔ ka na wari minɛ ne la kɛ Pɛnda i b'a fɔ fi fi ka ci a yɛrɛ ɲini boli ni kɔnɔna juguya tɛ bɛn koyi ni kɔnɔna juguya far'o kan kɛ i b'i da k'a ma bɛn i hakili latigɛ a wa sigi i ka na ni tɛgɛ ko ji sisan
a bɛɛ lajɛlen filɛ wari minɛ i k'a la n'i ye pomme de terre sɔrɔ ani i ye fɛnmisɛnnin minnu sɔrɔ i k'olu san i y'a mɛn sisan Saran
Saran
ne bɛ porokoto ko kelen hmm. i sinamuso ye deli kɛ k'i ɲɔngiri ka ala ni kira bila n na n kana sɔn i ka taa Saran munna e bɛ tan i y'a dabɔ min ka taa dɛ o de bɛ ka deli kɛ bi e ka to yan i y'a dabɔ ka ne ni min mangoya dɛ o de bɛ ka deli kɛ bi e ka to yan a ye mun de ɲɛ i ye Saran i ka wari taara i mako ma ɲɛ ne bɛ deli k'a fɔ e Saran ye kabiri e ye an ka furu waati o y'a sɔrɔ n t'a dɔn yɛrɛ ko n bɛna Sɔgɔna dɔn kuma tɛ k'a furu n ko Saran muso ka baara tɛ ne minɛ kana i yɛrɛ sɛgɛn n y'a f'i ye wa n m'a f'i ye n'i ye baara kɛ mɔgɔ ka k'i fɛ o sara ni baara y'a tigi bila o fɛn bɛ tiɲɛ wa a tɛ tiɲɛ min nin ka kɛ ah, a bɛ tiɲɛ kɛ mun hakilina de bɛ bilala nin na depuis nin dennin de furula ka don so kɔnɔ e Saran ni fili ma pewu i kɛra i ko fatɔ kabiri dennin ma furu kabiri nin furuko kuma mɛnna i ni baara bɛ ɲɔgɔn na ka na dennin furu i ni baara bɛ ɲɔgɔn na fo ka na se bi ma i ni baara bɛ ɲɔgɔn na furu tɛ sa e t'i yɛrɛ sɔrɔ i ka wariw bɛ taa i yɛrɛ bɛ ɲamanɔgɔsi a filɛ bi a kɛra sababu ye k'i yɛrɛ mangoya ne ye mm. baara jɔda bɛ min mm. i y'a mɛn o mm. baara a ye mun ɲɛ sisan I t'i sigi k'i hakili sigi k'ala minɛ ka ala de ko latigɛ la ni ala ye ko min kɛ o de bɛ kɛ Saran bɛ min bɛ a bɛna k'i ɲɛna sa a tɛ foyi kɔ i filɛ nin i filɛ n'aw bɛ se aw ka ɲɔgɔn minɛ n'aw tɛ se aw ka ɲɔgɔn minɛ n b'a fɔ e de ye fɔlɔ e Saran Sɔgɔna tɛ kɛ foyi ye i dɔgɔnin de don i den de don i fɛn bɛɛ de don a ye ko bɛɛ to i ta la ne ye Sɔgɔna kɛlɛ yan e kama o bɛɛ ye i ka baaraw efɛw ye waatinin dɔ kɛ n kan nka ne m'a f'i ye ko ni ne sɔmina yɛrɛ la dɔrɔn ko n fari bɛ ka girinya n kan dɔrɔn o y'a sɔrɔ Saran bɛ ka baara n taa ko
mais baara de bɛ kɛ o n'i fari girinyar'i kan dɔrɔn c'est que mais jɔnni bɛ baara kɛ du in kɔnɔ ne tɛ hali denmisɛnnin ka ko tɛmɛnen ko a la e ye ko caman kɛ yan koyi ça fait hakili bɛ ka jigin i ka ko kɛlen ko de Saran i ye ko minnu kɛ don don ee tiɲɛ don ça fait a don i b'a fɔ ko Ala ka ko quoi ne tun ka ɲi ka bɔ ka nin ko in ɲɛɲini de, don min seau bɔra sanfɛ ka bin duguma, ko seau a ye mun fɔ an ye dɛ, e ko ko bidon de bɔra, ɔ ɔ bidon wala si, bidon bɔra sanfɛ ka bɔ duguma don min, ne tun ka ɲi k'o ko ɲɛɲini, ee tonton minnu tɛmɛna olu to yen sa, n b'a dɔn mun ye bidon se sanfɛ wa, ɔ ne yɛrɛ b'a fɔ ko sɛ de don wa, ɔn, en tout cas n ye min f'i ye a ka k'a nin ka k'a fɔlɔ n'a laban ye sara n'i bɛ se i ka segin kɔ i ni dɔgɔnin a ka ɲɔgɔn minɛ ne hakili la e ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ sisan e e balikuyara i ka ɲi ka hakili de sɔrɔ nka hali bi e de bɛ nin ko kuntankɛ ninnu ni baarajugukɛ ninnu ni manamana ko ninnu na e hakili la k'a fɔ ko ala ye fɛn min dan min kama o bɛ ko ye koyi hmm. voilà n bɛ min f'i ye ala ni Sɔgɔna bi e bɛ to so in kɔnɔ yan n'i bɛ mɔgɔ fo i bɛ Sɔgɔna de fo i bɛ Sɔgɔna fo hɔn Sɔgɔna de taara ne deli a ka ca heure kelen a bolo fila b'a kɔ la a bɛ k'i ŋunuma n nɔfɛ n ye fɛn bɛɛ f'a ye o bɛɛ la a ma segin ka bɔ n kɔ ko fo n ka kɛ ala kama n k'i to yen sinon tun ko n ko n y'i somɔgɔw wele ka ban i bɛ taa ka so nka Sɔgɔna fo hɔn hmm. voilà
Dunbiya yafa n ma
Ne yafara fo Sɔgɔna de ka yafa i ma Sɔgɔna i fana ka yafa n ma e sara i ma foyi kɛ ala de ye yafabaga ye ala ka yafa an bɛɛ ma
ala k'an kisi nin ɲɔgɔn wɛrɛ ma amina yarabi sara ala k'an kisi an yɛrɛbakun ma fɛn min hadamaden jugu y'i yɛrɛ ye sara n ko hadamaden jugu y'i yɛrɛ ye parce que n'i ma mɔgɔw ta lamɛn kɛ don dɔ i b'i sigi k'i yɛrɛ ladi
e kɔni t'a fɔ ko nin ye sitanɛ ka baara ye, un, n k'i kɔni t'a fɔ nin ye sitanɛ ka baara ye, sitanɛ ka baara don Dunbiya ni sitanɛ tɛ sitanɛ mana don mɔgɔ la a b'i bila ko caman na komi ne yɛrɛ kuma da de tɛ ne bolo dɔrɔn n'o tɛ nin bɛɛ ye sitanɛ jugu de ka baara ye o de kama Ala k'an kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma, amina sara pour que i bɛ kisi sitanɛ tɔɔrɔ ma kɛ i b'i gɛrɛ Ala ko de la, un, n'i b'i gɛrɛ Ala ko de la Ala mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye i bɛ tugu olu kɔ i bɛ kisi sitanɛ ma N bɛ seli so n bɛ seli n bɛ sun e seli wagati tɛ n dan sara o si tɛ mɔgɔ kisi sitanɛ ma i bɛ min kɛ waati wɛrɛw ye ka bɔ ka taa baro wɛrɛw fɛ i ka taa ci wɛrɛw la dɛ o kɛ kuranɛ kalan fɛ ka taa misiri la sara o b'i kisi ka bɔ sitanɛ ma baasi tɛ a kɔni ka ɲɔgɔn waju ye ne tilala
ne yafara ne ta banna tonton taalen tɛ nin sara ladili kɔni tɛ tɛmɛ yɛrɛ ladi kan dɛ sara e Sɔgɔna e sara Sɔgɔna a ka ɲi ten koyi ayi sara ne bɛ k'a ɲɛ f'i ɲɛna Sɔgɔna a sera ten sa dɛ e sara a sera ten sa dɛ Sɔgɔna e sara a sera dɛ ayiwa I ka mɔgɔ lakarita tɛ n ye ka ala ka latigɛ bolilen kan k'i bɛna n lakari sa sa tɛmɛ k'an kana bɛɛ da la sa a fɔ nin dɔw tɛ ka laɲini e ta kun ala ka latigɛ kan ne diɲɛ kɔnɔ kɛ ne ye mun de k'e la sara ne ye mun de tiɲɛ ye nin du kɔnɔ n'e ye nin kɛ ne la sogona an kana segin an kɔ tuguni sara ne ni dennin min a bɛ mun de tiɲɛ ye sa sara e sara sogona n fɛnɛ dan ye k'a f'i ye k'i ka yafa ma i tɛ dumiya i tɛ dumiya ma kɔnɔ in koyi ni n ko k'i ka yafa ma i fɛnɛ tɛ yafa n ma kana n ye latigɛ bolo k'a fɔ k'i fana i t'i nɔrɔlen bɔ n na dɛ ayiwa kabini kelen sara bɛɛ ma ne yafara o n'a ma ala tɔɔrɔ ne y'o de f'i ɲɛna a tɛ ne tɔɔrɔ sara o kɔni ye nin ye sa Dumiya de ta ka gɛlɛn mais sara ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna kɛ an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min na denmisɛnninw ka hɛrɛ bɛ min na kɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka bɛn sara bɛnbaliya tɛ foyisi de ɲɛ du kɔnɔ tonton b'o de ɲini an fɛ don o don a bɛ tile k'a fɔ k'an ka bɛn sara ni musow bɛnna du bɛ lafiya sa cɛ yɛrɛ bɛ lafiya du sigi bɛ diya mɔgɔw ye wali sigiɲɔgɔnw bɛ dugawu kan mais ni bɛn tɛ du min kɔnɔ mɔgɔ bɛ se yan sara sigiɲɔgɔn dɔ de y'a fɔ e ɲɛna k'a tɛ don yan sara i bɛ mɔgɔ ye yan a mun mɔgɔw ɲɛ b'an na wa sani k'e kɔni na sigiɲɔgɔn tun bɛ don yan dɛ wa sara depuis ne nana ne ma mɔgɔ ye kɔ yan dɛ e nalen de y'o kɛ n'i ko ten a kɔni bɛ min f'i ɲɛna sara an ka bɛn dɔrɔn mm. fosi tɛ bɛn bɔ an ka to ala kɔ an ka bɛn baasi tɛ n'i ko ten an bɛ bɛn mhm.
Mhm. Ah, tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra mm. dumuni ye diya kɔnɔ fara Kunnaja mɔgɔ b'o fɔ i ka mɛ jalo ta fan fɛ si b'a yɛrɛ la dɛ an y'i tɔgɔ fɔ n'i ka fɔ k'an wula fo min kɛra min ye aw ni denw ayi an tɛ ka foyi fɔ aw ma kɔɲɔkuraw aw ni furusiri n ko kɔɲɔkuraw aw ni furusiri aw bɛ se ko la dɛ e jɔn furusiri yan furu ma siri de to n k'a yɛrɛ f'i ye aa bi ko kɛla misiri la ka b'a la k'an da ne yɛrɛ o tuma yɔrɔ furusiri in jara ka tɛmɛ bɛɛ kan furusiri tɔ dɔɔnin dɔrɔn furusiri ka kan ka na kɛ lasara selilen kɔ ka ban k'an k'an sigi ko furusiri bɛ yen alimami ni alimami falako de wulila ɲɔgɔn bɔkisɛ la

jalo n'i y'a faamuya furu sirila kɛlɛ kan wa furu ma siri sa ninnu ye karate min kɛ a ma siri ka siri kan kan mɔgɔw donn'u ɲɔgɔn cɛ jalo ji filɛ de an ka taa bila ye minɛ u bɛ woro tamaro jinibri u n'o a bɛɛ serila bɛ siri si olu ye o kɛ mɔgɔw don ɲɔgɔn cɛ o kuma ma ban ɔ cɛkɔrɔba fila fana tila tuguni ka wuli k'i ɲagami ɲɔgɔn na tuguni i b'a fɔ ko sitanɛ de sitanɛ donna misiri kɔnɔ quoi eh,
i b'a dɔn o tun ye mun ye oh. denni eh, musolakaw oh. ani cɛlakaw olu ye kɛlɛ daminɛ olu ka cɛkɔrɔba kelen kelen di ɲɔgɔn
ma olu de b'a fɔ k'o ye balima furu ye a kɛra kabako ye koyi ah. nin b'a jira ko nin kɔɲɔmuso tun ye sitanɛ ye ayi nin kɔɲɔmuso yɛrɛ terima ye kɔɲɔmuso kɔni tɛ sa hmm.
nin kɔni nin ne ma se ka nin ɲɔgɔn ye eh. Ne ko a furu ko a a bilala bolo jumɛn kan mɔgɔ bɛ nin ɲɛdɔn fɔlɔ nin furu siri kɔni est-ce nin bɛ siri si ne tɛ patɔrɔn n ye dumuni kɛ sisan kɔnɔ fara i kɔnɔ fara n kɔnɔ fara sisan i ni ce ee o tɛ foli ko ye ala k'i sara amiina ala k'an to ɲɔgɔn hali bi ami ami nba ee sisan ne ka butigi datugu kuma sera Mm, i b'a dɔn a ma kɛ cogoya min na mm. i b'i ka minɛn ninnu ta an bɛ taga so eh. an bɛ taga ne fɛ yen a ah, patɔrɔn diyara n ye i jɔ ko ta mhm.
minɛn ninnu ta an bɛ taga ne fɛ yen i y'a mɛn n y'a faamu inshallah mm.
i fari bɔ ɲɔgɔn na a bɛ ɲɛnabɔ o n y'a fɔ cogoya min na ne ka so a kɔni kɛra ten a kɛ cogoya man ɲi inchallah patron nka kuma bɛɛ n'a a kɛcogoya don mhm. k'o tɛ ten mhm. an bɛ taa an fɛ yen i y'a mɛn n y'a faamu i hakili sigi ah. a bɛ ɲɛnabɔ inchallah ah, patron minɛnw filɛ n ye minɛnw ta mm, ok mhm. u bila mobili kɔnɔ d'accord
Ɔ patron n y'a bila a kɔnɔ, ok don don kɛ don i ko k'i yɛrɛ tɔgɔ tuguni, ne ye Mohamɛdi, Mohamɛdi Mohamɛdi Ture, Mohamɛdi Ture awɔ, e ye kɔrɔnfɛmɔgɔ de ye, ayi an tɛ kɔrɔnfɛmɔgɔ ye, ɔ, an ye segukaw ye, Ture seguka, an,
ɔ, nka n buruju bɔra Suwala,
Suwala dɛ, awɔ ka na sigi Segu,
ɔ, Suwala yɛrɛ bɛ fan jumɛn fɛ ah n t'o yɔrɔ dɔn dɛ patɔrɔn mohamɛdi ah ok a bɛ faamu mhm. n hakili la suwala ni segu bɛɛ ye kelen ye ayi o cɛ ka jan mm, ok mhm. bon yan de don yan de anw ka so ye ah d'accord d'accord mm, minɛnw lajigin
ok o jiginna
An su nse ma Dirisa somɔgɔw an ce
an ce i ka kɛnɛ n dɔgɔnin basi foyi tɛ i sigi ma Bayini dun Bayini a y'a ta yɔrɔ baba fana dun e ka ko o fana t'a la bon nɔ dɛ o fana bɛ sɔrɔ Bayini ta bon nɔ ye e ka kɛnɛ n fa basi foyi tɛ yen ma
i ɲɛ bɛ nin mun na nin ye tan bi bɛ k'a tile saba de ja a bɛ si ne ka butigi la yen maa o tuma e ma sunɔgɔ sɔrɔ de ka si butigi la mun kɔrɔ
aa bɔn ne kɔni y'a ɲininka

ɲɛ b'a la cogoya min na tan dɔrɔn nin yɛrɛ de don tan tabarikala ne fana ko n k'a ka ne kɔnɔ ko ni ni butigi datugura n'a bɛ taga so a ye nakun kɛ o ri Bari o tɛ baasi ye
e hakilina ye ne yɛrɛ ɲa ɲɔgɔnma ri ne hakilina foyi tɛ ne la yɔrɔ Dirisa a n'a fɔ ɲani min kan ten n'a kɛlen ka kɛ ten ne yɛrɛ ko ten e ma ko kɛ n denkɛ ayi ne ma basi kɛ ma e ma foyi kɛ i la ne ma basi foyi kɛ n'o tɛ denmisɛnninya fana diya muɲu kɔni dɛ o tiɲɛ N sabalila koyi n bɛ n kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen de fɛ yen e kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen fa kelen ba kelen ale de ye sin ta ne y'a bila ale de ye sin bila ne de y'a ta ale na la a kɔnɔ fili kojugu ka kuma a bɛ kɛ cogo di k'u cayara kunkolo ma k'u cayara kunkolo ma ni problème bɛ so kɔnɔ ani école ko problème diyagoya don k'o bɛ caya kunkolo ma dɛ i ye lakɔli labiri ba n bɛ ekɔli la n bɛ université la ɲinɛ awɔ n bɛ université la ɲinɛ i bɔla i kɔrɔkɛ bɔla a kalama n kɔrɔkɛ bɔra a kalama n kɔrɔkɛ yɛrɛ de ye n gɛn ka bɔ du kɔnɔ muso kama Alahu akibaru n kɔrɔkɛ yɛrɛ de ye n gɛn Ala k'an lakana bi koyi ɔ Dirisa naamu ma a k'a fɔ ɲa min kan ni o ka kɛ tiɲa ri ko wari hɔn mɔgɔ lafili tu tɛ yen o Bari o ye tiɲɛ ye mɛnɛ ɔnhɔn ne ko ŋo n'a tɛna na kɛ baasi ye Buwa yɛrɛ ma ee an-an i l nin minni unhun ale ye Buwa bonya bɔ do ɛ o rɔ fɔlɔ mani unhun comme a yɛrɛ tɛ kɛnɛda la n'o tɛ hali i tere man k'i sin ne la yan awɔ kɛ i le tere kan k'i sin ale la k'o a ɲɛfɔ ale ye unhun ne ta tere bɛ bɛn kɔfɛ o rɔ nka comme i m'ale ye kɛnɛda la unhun i nalen ne sɔrɔ a lu kɛnɛma yan awɔ ɔɔn a fɛnɛ n'o faamuya n'o tɛ ko tɛ se gan ale kunna ka fɔ an ɲɛna ale yɛrɛ ɲɛfɔ ɲɛna minɛ n bɛna Bayini fɛ yen i yɛrɛ wa a ɲɛfɔ
a mana an wele an n'an da don a rɔ ala ka an kɛlen kɛ k'an bɛ an sen ma diɲɛ man kɛnɛ bi mɔgɔ ye siran na nka mɔgɔ fana t'i ban ɲumankɛ ma ko a na kɛ tan dɛ n'i ma tu gosi i t'a rɔ ko dɔn i man'i ban ɲumankɛ ma i fana b'i ban mɔgɔ ɲuman ka kɛ e nin tɛ o la jɔn fa tɛ se k'a la o ye tiɲɛ yɛrɛ ma n taa Bayini fo wa i b'a fo yan Bayini naamu
Dirisa naamu somɔgɔw baasi tɛ yen sugu jara alhamdulilayi an bɛ ala aw nana joona bi dɛ Ee an nana joona dunan de bɛ n bolo ahan dunan yɛrɛ awɔ kɛ a bɛ min k'a bisimila saha a' ni su nsee a' ni su n fa anbaa somɔgɔw baasi tɛ yen dukɔnɔmɔgɔw tɔɔrɔ si t'u la i bɔyɔrɔmɔgɔw tɔɔrɔ si tɛ yen an fa n'an baw anbaa nsee a' ni ce e tɔgɔ Mohamed Mohamed jamu duman Toure i Toure anbaa i bisimila anba Dirisa i mun don Ee Bayini nin tun ye nin tile saba de ye dɛ a bɛ si butigida la yen ne kɔni bɛ minɛn bilalen sa mɛ ala tun m'a latigɛ ne n'a ka ɲɔgɔn ye k'a bɛ université de la ale fana ma logement yɔrɔ foyi sɔrɔ ni butigida tɛ a bɛ taa si yen dugu mana jɛ a bɛ taa lekɔli la dɔnku fo bi de dɛ wɛrɛ la ne taar'a sɔrɔ yen ne y'a wuli ne y'a ɲininka ko ne bɛka minɛn dɔw ye a ko k'ale ka minɛn don e ne ko k'a kɛra cogo di a ko ne ma ko ale baki de sɔrɔ maintenant a kɛlen ka baki sɔrɔ a nana yan kalan na dɔnku a nana kalan na yan kɔrɔkɛ kelen de b'a bolo dugu in bɛɛ k'o ye a fa kelen ba kelen yɛrɛ ye dɔnku ale sira kɔrɔkɛ in de fɛ yen a sira kɔrɔkɛ in fɛ yen y'a dɔn a yɛrɛ ka fɔcogo la a ni kɔrɔkɛ muso de tɛ ka bɛn dɔnku a ni kɔrɔkɛ muso ma bɛn kɔrɔkɛ fana y'a gɛn a muso kama a muso kama balimaya ka gɛlɛn o ma dɛ Dirisa Bayini a kɔni y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ muso b'i janfa i balima t'i janfa dɛ a kɔni y'a fɔ cogoya min na
e n den Dirisa i bɛ hinɛ koyi
Bayini a bɛ kɛ cogo di ala tɛ kɛ bɛɛ ko ne fana koyi ne de ko a ma sa n ko a ka to yen ne ye wari d'a ma n k'a ka taa dumuni kɛ maintenant n ko an bɛ sɔrɔ ka na A ye dumuni kɛ kɔni a ye ji bɔ ka d'a ma a ka ko ji bɔ ka d'a ma a ka ko e k'u ka kɔrɔkɛ bɛ min aa
e ko a ye kariti kelen yɛrɛ fɔ ne ɲɛna n'i tilala ka nin ɲɛfɔ tɔntɔn ɲɛna kɔni a bɛ sɔn k'a fɔ k'aw ka taa yɔrɔ ɲini dɛ ɛ so a kan'a kɛ ten fɔlɔ bani a ye wa ko ɲɛfɔ dutigi ɲɛna an taa mana ɲɛfɔ ye koliji bɛ sɔrɔ ka d'a ma ka dumuni d'a ma a y'a ɲɛfɔ Dunbiya ye fɔlɔ ayiwa baasi tɛ E ko buwa yɛrɛ mɔgɔ dɔ tɛ buwa fɛ yen fɔlɔ de awɔ kɛ k'a bɛ ci dɔ la n'a bɔra n b'a weele k'a fɔ a ye a mana bɔ i lɔ dirisa yɛrɛ wa e ni dirisa jɛ ko an fa i sigi y'a mɛn e sigi i lafiya
Baɲini e kɔni bɛ se ɲɔ da ma o kuma jumɛn ni ko in na cɛnin ye ɲɛna bolo don mɔgɔ sɛbɛ fɛ nka hmm. mɛ mɔgɔ tɛ dɔn mɔgɔ ɲɛɲɛna fɛrɛ dirisa ɲɔgɔn tɛ a kɔni ye ɲɛna nin filɛ ka nin kuma in fɔ cogoya min na nin bɛ se ka kɛ cogo di e k'i balima lafili i muso kama ah. e kuma ni muso y'ale janfa san dun dirisa n'i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn kɛ bi hmm. an ye yɔrɔ min na i ko min bi hmm. i b'a kɛ mansa hayidu de kama ala n'i bɛ mɔgɔ ladon bi i b'a ladon ala kama kan'a ladon ko mɔgɔ man ɲi kan'a ladon k'a tigi tɛna lɔ i ye n'o tɛ i tɛna ɲuman kɛ dɛ maa ye abada n'a k'a tiɲɛ i ma lon min na i bɛ se k'i fa kelen ba kelen gɛn ka bɔ i ka so kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn ko jigisɛmɛyɔrɔ foyi t'a la ala ka mɔgɔ bɛɛ kisi muso jugu ma o bɛ se kɛ dɛ O tiɲɛ yɛrɛ sara, a dɔw bɛ se ka kɛ muso nɔ de ye, a bɛ se ka kɛ dɔ yɛrɛ fana tun bɛ yen o fana mako tɛ badenya la, mais Sanarage ne ɲɛ bɛ min na nin ko la kɛ, un, yani an ka kuma in ɲɛfɔ tonton ɲɛna, aw filɛ ka ko in fɔ cogoya min na ne b'a dɔn tonton ye mɔgɔ min ye n'a ye kuma fɔ a ɲɛna kɛ, un, a b'a fɔ k'a bɛ taa kɔrɔkɛ in yɔrɔ ɲini k'u ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ k'a tɛ se k'a minɛ ten, awɔ, an ka nin ko lajɛ ji ɲɛmajɔlen na fɔlɔ bani, a mais o tɛ se, sinon n'a y'a fɔ a ɲɛna a b'a fɔ ko a bɛ taa kɔrɔkɛ in yɔrɔ ɲini dɛ, ɔ nka n'a ma ɲɛ k'a sen donna Dunbiya bara yan, ɔ mais ni cɛnin lafiyalen tɛ yen fana dun Ayi an k'a to tan bani Dunbiya bɛ a tɛ fila yɔrɔ ɲuman na, ayiwa, Baɲini ne kɔni hakilina ye min ye, un, e ko ko an k'a to tan tɔ a kana na fɔ buwa ɲɛna, n'o ma fɔ buwa ɲɛna, ayi an b'a fɔ a ɲɛna dɛ mais k'a fɔ ko a n'a kɔrɔkɛ de kɛlɛla kɛ o yɔrɔnin in kɛ, ee ayi dɛ, a ni tiɲɛ ma fɔ kɛ, Baɲini an bɛ kuma tiɲɛ de fɔ dɛ, ko tɛ ɲɛnabɔ dɛ, ɔ ayiwa, an na se ka o minɛ k'o bila tan tɔ k'o dogo, o kɔni o fana ye tiɲɛ ye, unhun, n bɛna buwa fɛ yen ka na

baara yɔrɔ baasi tɛ yen aa kɔni bi- sugu dun a diyara alihamudulila dɔɔni dɔɔni don Ah, tabarikala ala ka dɔ fara o kan amiina ami ee kibaruya jumɛn bɛ yen aa kibaruyaw bɛ yen bi buwa Mhm, bi bɛ k'a tile saba ye mhm, dɔw tun kɛlen don ka taa ka minɛnw bila ne ka butigi da la mhm, jaa k'a bɛ si yen yɛrɛ mhm, bɔn dɔnku fo bi de ne taara ne y'a ye mhm. ne ko n ko a ka minɛnw bɛ butigi dala tile saba n k'a kɛra cogo di a ko ko tiɲɛ yɛrɛ la k' ale de ka minɛnw don ko ale bɛ si butigi yɛrɛ dala yen maintenant ko ni dugu jɛra k'ale bɛ taa ekɔli la e ne ko n ko munna ta ko ale pasera baki de la n'a bɔra village la a nana a kɔrɔkɛ de fɛ yen a kɔrɔkɛ in fana dun kelen dɔrɔn de y'a balima ye dugu in kɔnɔ yan nalen kɔrɔkɛ in fɛ yen n y'a dɔn k'a ni kɔrɔkɛ muso de ma ɲɛ a yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ani kɔrɔkɛ muso ma ɲɛ kɔrɔkɛ fana y'a gɛn bɔn taa yɔrɔ foyi foyi t'ale la dugu in kɔnɔ yan ni kɔrɔkɛ in ka yɔrɔ tɛ donc n'a ma ye kɔrɔkɛ in y'ale gɛn ale fana ma yɔrɔ foyi sɔrɔ ni butigi in yɔrɔ tɛ ale b'a ka minɛnw bila yen a bɛ université yɛrɛ la a pasera baki la ɲin ne fana ko n k'a ka n kɔnɔ sa n ko ni butigi da tugura n bɛna su an bɛna ɲɔgɔn fɛ n'an nana ɲɔgɔn fɛ n b'a ɲɛfɔ e ɲɛna ni a kan ka kɛ cogoya min na kuma la tiɲɛ tɛ ban kamalen ni yɛrɛ nana i fɛ wa a bɛ butigi da la a bɛ i jira maa ni ba ɲini a bɛ kɛnɛ ma a yɛrɛ ɲɛna a bɔlen don mɔgɔ ɲɛnama fɛ wa A ne ɲɛna kɔni a bɔlen don mɔgɔ ɲɛnama fɛ komi duguba ko don n'i bɛ don ko la i b'a ɲɛɲini dɔɔni nka a yɛrɛ bɛ se k'a weele ka na ko ne ko k'a ka na yan Mohamed hakɛ to i ka na d'accord
Bonsoir baba filɛ nin ni ne don i ka kɛnɛ basi foyi tɛ somɔgɔw bɛ di basi t'u la basi foyi tɛ tɔgɔ duman jamu duman Mohamed Ture i Ture an ye Dunbuya ye i bisimila i Dunbuya k'a dun kɛra cogo di Ee juguman tɛ ne de ye baki sɔrɔ n bɔra burusi kɔnɔ ka na n baden kɔrɔkɛ fɛ yen fa kelen ba kelen muso k'a ɲɛ bɛ da maa kan k' a ɲɛ tɛ da ne kan n ye baara sugu bɛɛ kɛ muso in ye n bɛ n kɔrɔkɛ bonya cogo min na n bɛ n kɔrɔkɛ muso bonya ten muso de kɛlen ka sigi gɛlɛya n bolo kɔrɔkɛ fana dara muso nɔ kan min ye tiɲɛ a b'o fɔ ne kɔrɔkɛ min tɛ tiɲɛ a b'o fɔ ne kɔrɔkɛ kɔrɔkɛ yɛrɛ tɛ ne lamɛn fiyewu ne ni kɔrɔkɛ yɛrɛ tɛra ka bɛn kɔrɔkɛ fana ko n ka minɛnw cɛ n ka bɔ du kɔnɔ ne ko a ma ni n bɔra du kɔnɔ n bɛ taa yɔrɔ jumɛn k'o ye ne kunko de ye n ko joli bɛ n na n ka wali wari sara n ka taa masɔn kɔrɔ baara kɛ jigi dun tɛ ne na bamakɔ yan ne tɛ maa si dɔn bamakɔ Donc n ye bitigida dɔ de ye sisan ka taa n da yen a tile saba de tun ye bi ye ɔ ni denkɛ ye ɲɔgɔn ye a ye n ɲininka ko jɔnni ta ye minɛn ye ne ko ne ta ye minɛn ye k'a dun kɛra cogo di n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ko n ye dumuni kɛ n ko n ma dumuni kɛ a ye wari bɔ k'a di n taara dumuni kɛ donc bitigi datugu tuma sera waati min na ko n ka minɛnw bila mobili kɔnɔ k'an ka taa u ka so ɔ a kɛra ten de

n yɛrɛ baden kɔrɔkɛ fɛ yen k'a fɔ k'a t'a kalama a b'a kalama baasi tɛ n taa n senna ekɔli la n ye nin bɛɛ mɛn n den naamu ba n y'i ka kuma mɛn Dirisa naamu baba i baw wele ka na Ma? Bayini. Naam Dirisa. Ma sunɔgɔ wa?
Ɛ eh, Dirisa e ka ko ne wa? E bɛ sunɔgɔ de la ma? O tɛ sunɔgɔ ye ko ka sunɔgɔ nin waati la ba Dirisa mun ko ye n ba? sunɔgɔbagatɔ kɔni. Bayini. E eh, Sara naam ne bɛ yan o. Sara mana lafiya dɔrɔn o y'ale tɛmɛli de ye Bayini k'i ka na wa a tɛ jɔ a la diɲɛ kɔnɔ ma naamu k'aw ka na ɔ baba bɛ k'aw wele ɔ ayiwa
sunɔgɔla hun ɔ i welelen awɔ an ka taa e tuma sara sunɔgɔ m'i bila dɛ sunɔgɔ jeni sunɔgɔ le ne ɲarɔ hali sunɔgɔ min si kɛra jarati ahan walayi ma yɛrɛ kɔni sunɔgɔbagatɔ kɔni n kun le birilen n sen kan dɔrɔn ɔɔ Mɔgɔ kunbirilen ni sunɔgɔbagatɔ tɛ kelen ye, sunɔgɔ tɛ n ɲarɔ ɛ fɛn misɛnmani dɔ le tɛmɛna n ɲa kɔrɔ n'o tɛ, sara o tuma jɔn de ye clim kala, Dirisa e de y'a kala wa, Dirisa kɛ, ɔ sara tɛ sɔn o ma o, n'i y'ale kala dɔrɔn o ye sara tɛmɛlen de ye, ɔ n y'a mɛn Baba, un, u filɛ nin ye, Dunbiya an nalen, ɔhɔ, tonton an nana, voila a y'aw sigi ɛɛ sara i n'i dɔgɔnin unhun dirisa nana ni dɔ ye awɔ a yɛrɛ sigilen filɛ kamalen don unhun k'a y'a sɔrɔ a ka butigi da la awɔ ɔ diɲɛlatigɛ ko don kosɛbɛ ekɔliden don a nana kalan de la unhun ɔ n y'a de k'a nalen don kɔrɔkɛ fɛ yen awɔ a ni kɔrɔkɛ ma ɲɛ a la parce que ni ni kɔrɔkɛ muso ma ɲɛ a la un ɔ bi denw ka u bɛ musow fɛ n'u somaw ye donc a ni kɔrɔkɛ muso ma ɲa a la a yɛrɛ la fɔ la an kɔni ma kɔrɔkɛ dɔn an tɛ kɔrɔkɛ dɔn an tɛ kɔrɔkɛ muso dɔn tiɲɛ don nkalon don ala de b'o dɔn nka n nana n kalifa i la kalifa bɛ diɲɛ na a bɛ lahara a nana i kalifa dirisa la de parce que bitigida ka ca a tɛmɛna bitigi caman na a ma se k'i da yen ala y'a kunsin dirisa ka butigida de la ɔ n'a nana i da dirisa ka butigida la a bɛ ko ni tufanin y'i ka so ye ka taa ɲaga da a ye a tɛmɛna so caman na o ɔ n'i y'o ɲaga ta k'o lafili i ye kojugu kɛ ɔ nin nana ka na a yɛrɛ kalifa dirisa la de n'a ma ɲɛ ko kɔni ye dirisa ye n'a ka denmisɛnnin hakiliya a fana donna a jigi kɔrɔ o kuma an fana bɛ don o bɛɛ lajɛlen jigi kɔrɔ parce que an tɛ se k'a bɔ dirisa jigi kɔrɔ ka da a kan dirisa y'a ta ka na n'a y'a ka so parce que a b'a dɔn a somɔgɔw bɛ sɔn k'a ladon n'a tun b'a dɔn a somɔgɔw t'a ladon a tɛ na n'a ye n'i y'a ye a fana ko na an ka taa an ka so a b'a dɔn k'a somɔgɔw bɛ sɔn k'a ladon o kuma n b'a fɛ aw k'a minɛ i ko dirisa b'aw bolo cogo min aw k'a minɛ i ko burama b'aw bolo cogo min a y'a faamu a bɛ to yan fo ni taali diyara a yɛrɛ ye don min ɔ don min ni somɔgɔw fana yera o fana ye don dɔ kuma ye nka kalifa kɔni ye kalifa ye dɛ
n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a nana a yɛrɛ kalifa dirisa la o kuma an fana bɛ kalifa minɛ a bɛ kɔmi ala de ye nin ci dirisa ma bitigi ka ca sugu kɔnɔ ka ca yɔrɔ ka ca a bɛ se ka taa i da yɔrɔ wɛrɛ ni ala y'a kunsin dirisa ka butigida de la ala t'o kɛ gansan ala tɛ foyi kɛ gansan foyi tɛ sababu tɛ min na o kama kamalennin nin aw k'a don aw sogo n'aw golo cɛ a kana kɔngɔ a kana minɔgɔ a y'a faamu n'a bɛ taa ekɔli la a ka finiw ka ko aw ka hakili to a la a y'a mɛn
dirisa a f'i ka dunankɛ i dɔgɔnin na k'a fana ye k'a b'a ka so a tɛ kɔngɔ yan a tɛ minɔgɔ yan n'ala sɔnna a ma wa a b'a ka kalan k'a fɛrɛ la A bɛ so so so dɔ labɛn k'a bila yen so vide ka ca mɔgɔ tɛ so minnu kɔnɔ a bɛ yɔrɔ dɔ labɛn k'a bila yen so kɔnɔ o y'e ka baara ye i y'a faamu i bɛ yɔrɔ dɔ labɛn k'a bila yen a n'a ka minɛnw nana wa n'a la minɛn kuru bɛɛ a b'a ladon yen voilà dirisa i hakili latigɛ n'ala sɔnna a fana bɛ yan a n'a ka kalan k'a fɛrɛ ma n'ala sɔnna voilà mais an n'a fɔ ten ko e mɔgɔ min ni mana fɛ ye nin bɛ layi tigɛ kolen mun n tɛgɛ sɔgɔna kuma t'o rɔ awɔ sara a tɛ tɛmɛ nin kan i ye bon furan k'a yɔrɔ bɛn A bɛ bila yen diɲɛ ye ɲɔgɔn ma de ye dɛ Ɔ ee kosɛbɛ denbatigi kɔni n'i ye min kɛ wali ta ye o de bɛ sara i ta ye awɔ e den bɛ kalan na e den tilala kosɛbɛ a bɛ taa baara kɛ yɔrɔ min maa t'a dɔn Kosɛbɛ. a bɛna taa yɔrɔ min Burama filɛ nin ye a tilala ɔ n'i yɛrɛ ye jagokɛla ye awɔ ni Ala ye den d'i ma a m'a d'i ma o i ka ɲi ka hinɛ wali ta la surtout n'a y'a d'i ma kosɛbɛ o kosɛbɛ kɔrɔ n'i ye min kɛ wali ta ye Ɔn. o de bɛ sara i fana ta o la bɛ sara i ta ye dɛ ɔ maa bɛ don dɔ kɔlɔn sen Kosɛbɛ. don dɔ minɔgɔ ye siga t'o rɔ nin somɔgɔw bɛ yen wa a ma bɔ sanfɛ ka cu duguma o. ɔ n'a nana min fɛ yen Ɔn. ni u ma bɛn awɔ a fa de n'a ba de ɲana kosɛbɛ kosɛbɛ n'u kuma ɲa t'anw fana ye o Al- a tɛrɛ t'an ye dɛ ɔ ni kɛ ni masaw ɲana
n'i nana tunga fɛ hali n'i ye gɛlɛya sɔrɔ Kosɛbɛ. ala bɛ Ala don- bɛ sababu dɔ d'i ma. hɔɔ, sababu dɔ d'i ma min b'i fana bɔ i b'a sɔrɔ a fana somɔgɔw ye nin kɛ dɔ ye kosɛbɛ Ala b'o sara ale fana tunga fɛ n'aw fana ye nin kɛ nin ye mɔgɔ t'a dɔn burama de bɛ taa tunga fɛ o Dirisa de bɛ taa wa ala n'a sara o fana ye wala ne kuma min bɛ fɛ ka fɔ i ye o ye nin ye k'i tɔgɔ k'i tɔgɔ tugun k'i tɔgɔ tɔgɔ ɲuman b'i la ala kira tɔgɔma kisi de ne e tɔgɔ ka ɲi o tuma i yɛrɛ kɔni b'a dɔn i bɛ seli n bɛ seli ne tana ye selibaliya ye n bɛ seli n bɛ seli a banna alihamdulila i b'i ka so ɔ ne kɔni n tana ye selibaliya de ye n'i kɔni bɛ seli o kɔni alihamdulila tɔgɔ ɲuman min b'i la n'i b'o waleya kɛ a ka kan vraiment i ka seli parce que tɔgɔ min b'i la tɔgɔ fitinin tɛ dɛ mɔgɔba tɔgɔ de b'i la voilà donc i ka dɔ bɛ fara an ka silamɛya kan yan tonton parce que an ka denmisɛnnin ninnu bɛɛ bɛ seli yan kɔni u kɛlen don ka silamɛya ta n'u bolo fila ye parce que u y'u bɔ anw yɛrɛ de la o tɛ ayi o tɛ ni baw ɲɛna dɔrɔn denw bɛ ɲɛ o tɛ Ala kama ye dɛ ɛɛ ne Dunbiya ka du kɔnɔ selibaliya ayi e a bɛ si mɔgɔ la k'o kɛ n ye min da Saran kan Ala b'a dɔn ee o tuma ale tun t'a kɛ de e Tara

Saran ye denmisɛn de ye wa o b'a la mɔgɔ tɛ mɛnna furu la a ka sala de a kun ka sala de seli yɔrɔ kɔni seli waati kuma tɛ dɔrɔn hali n'i ko Saran ma wuli ka fajiri kɔni seli e Dunbiya olu nɔgɔman tɛrɛ ne ma se fɛ e na kɛlɛ kɛ ne la min o le barokɛla mana kɛ ne bara selifana lagansara a b'a k'i ka wuli ka seli Ayi ne le mɔgɔ wuli man di de o Saran n'e yɛrɛ ma wuli barokɛla min na e fɛ o bɛ wuli ka seli cogo di wala o yɛrɛ lajɛ dɔrɔn fajiri fɛ ne y'a lawuli a b'i sigi tapi kan ka sunɔgɔ a tɛ seli abada ne bɛ n ka seli ni ka wurudi kɛ Saran bɛ sunɔgɔ la ne de b'a fara ko a bɛ sɔrɔ ka wuli ka wuli k'i jɔ Alahu akibaru a tɛ foyi fɔ yɔrɔ la fosi tɛ fɔ n'a yɛlɛla ka bɛn a yɔrɔ min Alahu

Jalo e jalo tɛ yan jalo ta in ye kabako ye sa a tɛ mɔgɔ laminɛ ka ɲɛ kelen allô jalo
n'a fɔ ko allô sa kɛ jalo a fɔ e ta in ye hɛrɛ ye e fana bɛ mun téléphone ci la kan ye joli kabini n bɛ du kɛnɛ ma jalo jalo jalo Kabiri téléphone sonnera k'an sigilen to e wulila ka téléphone ta ka da i tulo la ka tɛmɛ fo so kɔnɔ na o min ɲɛ ka tila ka da tugu da la o e fana bɛ ka ɲinɛ sa appel bɛɛ bɛ se ka reçoit jama na sa n bɛ fɛ o de ka bɔ i da kɔnɔ a bɛ si ne k'o ɲɔgɔnna kɛ hali ne ka téléphone sonnera ni ne tora communication na ka wuli ka bɔ e kɛrɛfɛ dɔrɔn e bɛ dimi k'i diinɛ minɛ ne tɛ nin ye ne ka patron de koyi mankan bɛ yan nɔ e yɛrɛ ɲɛ i bɛ tele filɛ la tele mankan ne bɛ se ka ta ye o kɔrɔ yan jalo ko patron tɛ ne bolo a tɔgɔ filɛ a y'a lajɛ kɛ patron tɛ ne na jalo tɛ yan a ka a bɛ bɛn e ka patron tɛ ne patron t'i ye dɛ e patron e patron jumɛn e ma ne ka patron kɛ e ka patron ka kuma sanfɛ ne tɛ se k'o lamɛn kalo kalo ne bɛ sara ne tɛ wari d'e ma kalo e bɛ ne sara ni mun ye kalo kalo wari tɛ d'e ma jalo dɛ kana nin na tɛmɛ ni kuma wɛrɛ ye koyi kana nin tɛmɛ ni kuma wɛrɛ ye dɛ hali kalo sa in na ne ma wari d'e ma e ye joli di ne ma ne ye joli d'e ma nin dabila sa fɛnɛ sa o tɛ
tɛ foyi bɛ tɛmɛ ne ka tulu sɔngɔ kan dɔw bɛ ka wa tɛ ka d'u cɛw ma kalo la musow ma
e k'i biri i ka dɔ tɔmɔ n ka ye E m'a fɔ ko dɔw b'a ta kalo la ka d'u cɛw ma ne da e cɛ ma o ma hɛrɛ t'o tigi kɔ dɛ cogo di la ja
ka taa se k'i ka baara kɛ kalo mana sa k'o wari compter k'o di cɛbakɔrɔ ma o a man di yan ja ne bɛ k'a d'e ma dun a ka kan kɛ e an ka so de ne k'a d'i ma o de ka kan mais e k'a di ne ma o man kan ne ka jalo ala k'i ci ne ka don baara la kalo ka sa ale ka ne ɲininka ko umu e ka kalo sara ye joli o ma fana ko ne natɔla e bara ko ne mamuso ye danga de siri ne kun ah, eh, ba mamuso ma danga minɛn siri ne kun koyi a ka ɲi a ka ɲi n y'a faamu eh, ja donc sisan ne y'a faamu mm. e b'a fɛ k'a fɔ ko an b'a kɛ aw ye mais aw tɛ se k'a kɛ anw ye a ka kan A ka kan mais mun de la hɔ co bari munna n' anw y'a kɛ aw ye jalo ala ka ne ci sisan misali la kalo kalo ne ka sara wari n' a bulletin bɛɛ ta ka na d'e ma ko jalo k'a filɛ nin ye min ka d'e ye k'o bɔ a la jalo e bɛna ne sara kɛ jumɛn ye sisan ka taa muso wɛrɛ furu o wari la ka n'o fara ne kun n tɛna se ka muso in faga n tɛ se k'a kun ci n tɛ se k'a dafara n tɛ se k'a labɔ e dun bɛna min di ne ma kalo la ni m'a mara n ma don pari la n ma don tɔn na n ma don tulu la n ma don man pari ɲɛkɔrɔ n tɛ se ka taa di cɛ wɛrɛ ma ou bien ka taa n furu siri cɛ wɛrɛ ma ka n sigi o kun n'a wari n tɛ se ayi e delila k'a mɛn ko muso furula cɛ fila ma
e delila k'o mɛn e delila k'a mɛn ko muso bɛ si yan nin su fila in na su wɛrɛ a bɛ taa si cɛ fila fɛ aw dun cɛw b'o kɛ Ayi dɔw la kɛ mɔgɔ tɛ jigin ala la cɛ e n'a sɔrɔ ne tun bɛ ala sɔrɔ ha ne tun bɛ téléphone caman la dɛ segin tuguni i ka muso furu yɔrɔ saba aw tɛ muso saba furu de an fana tun k'an ka cɛ kun saba siri kɛ se ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ bi tun b'a tila cogo min an fana tun b'a tila ten An tun b'a lajɛ kɛ n'a ka jugu wala n'a man jugu, ɔ e dun yɛrɛ i bɛ se k'a kɛ halisa o, an, i bɛ se o parce que i dɔnko ka bon, ee Jalo, ne b'a dɔn bi e ni n hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ, kɔnkɔn, walayi n'o tun bɛ se ka kɛ kɛ, mun de y'e sɔrɔ bi, ne tun b'o créer tellement que aw bɛ anw tɔɔrɔ, aw b'an musow tɔɔrɔ fo ka tɛmɛ a dan kan, kɔnkɔn, awɔ, ee jɔn don, yan mɔgɔ Aw ni tile jalo somɔgɔw bɛ di ese ka muso in a bilama n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ
cɛ a bɛka a kɔnɔ sutumokan dɔw fɔ nin ye bi i n'a fɔ
ko aw kan ka furu siri cɛ saba de ma ne yɛrɛ tun sera ka kɛ ka to ka kɔnlisa dɛ a ba
A ka ɲi ne yɛrɛ ne jalo tɛ ko jugu ye koyi tellement que an tɔɔrɔlen don ni fɛɛrɛ yɛrɛ sɔrɔla o la bi a bɛ fisaya koyi aw fana k'a dɔn ko keleya bɛnnen don masa rahamani kelen de la k'a fɔ ko anw bɛ to aw kɔfɛ aw bɛ taa filanan fɛ yen n'a sɔrɔ ni filanan fana tun tagali b'an bolo o fa dɔw yɛrɛ b'a fɔ a y'a to an ka da yɛlɛma sa don o don to man di don o don tigɛdɛgɛ dɛ basi an dun b'a nɔ kelen na san kalo tan ni fila an b'a nɔ kelen de la N'i furula ka ban i yɛrɛ tɛ Ala deli ko wɛrɛ la, jalo de n'i yɛrɛ sinna k'anw dɛmɛ o ko la o bɛ sɔn ka fisaya dɛ, ni min ye finman furu o bɛ jɛman ɲini ni min ye jɛman furu o bɛ finman ɲini, a y'an tɔɔrɔ, aw man kɛnɛ bi ne b'a dɔn aw bɔra yɔrɔ dɔ de la, aw dun kunkolo in b'an kan da la, ayi, Tigida dɛ, un, kuma in man di u tulo la, a tɛ normal la bi fiyewu, a man di u tulo la hali kelen, ne yɛrɛ tigira, hee n terimuso, muso caman furu ka d'u ye, ne yɛrɛ tigira bɛ yɔrɔ min na bi, an kibaru n'a fɔra k'a bɛ kɛ tan a bɛ sɔn ka fisaya i kelen tɛ dɛ ne tun bɛ kɛ fɔlɔ ye ka voter a ko la n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ kɛ kɛ i cɛ tun bɛ taa bɔ dɔwɛrɛ nɔfɛ o y'a sɔrɔ i yɛrɛ i kana bɔ cɛ wɛrɛ ma walahi nka a tɛ se ka kɛ de madame gindo gindo don a ka kɛnɛ a bɛ yen basi foyi kɔni t'a la
Baasi t'a la a bɛ yen
i dan o ma ne bɛ taa fɔlɔ jalo kelen e kelen wa mun bɛ kɔrɔlen e bɛ bɔ nin bɔcogo de la kɔrɔlen abada i bɛ bɔ bɔcogo min na kɔrɔlen i b'o de kɛ nin kuma in fɔlen sa k'e b'i jɔ da la o tɛ se ka kɛ
ne kɔni m'o don i da ne m'o don i da i tɛ nin kɛ n'o tɛ i bɔtɔla tɛ koyi i t'a to fɔlɔ an ka taa an ka to bi i dun bɛ nin kɛ dɛ i ye ne dege a la de wa i b'a kɛ a to e tigi da to a ka jɔ a bɔtɔla tɛ
e na mɛ sa n terimuso a bɛ ka mɔlɛ ne masa jalo ka malajɔ mɛ ma a bɛ a bɛ nin kelen kɛ bi a bɛ jalo n ka cɛ na na na na na i jɔ i jɔ hali ni ma i fana b'a kɛ a kɛ i
dun bɛ nin kɛ koyi ne bɛ ɲɛ tugu sa An ɲɛ K'a ni ɲɛ tugu tigi la. Tigi de y'i ɲɛ yɛlɛ jalo jalo bɛ nin kelen jalo dun bɛ nin kɛ bi dɛ ne m'an ka bisou kɛ la dɛ Jalo i tɛ nin ko kelen mɔsɔn i ka tɛmɛ An bɛ duloki in kɔli bila fɔlɔ Ayi jalo dɛ
Ee Nin kɛ sa jalo ni mɔgɔw tɛ e bɛ fɛn min na o mɔgɔw ɲɛna k'e t'o kɛ e m'a fɔ ni mɔgɔw tɛ yan wa e jalo i bɛ nin kɛ de koyi nin kelennin kɛ sa a to yen sa a taatɔla tɛ o tigi da ɔhɔn on compte un ee jalo jalo nin kɛ sa de sa ni bisou kelen tɛ na nin kɛ a kɛ ok jalo ni
Ala ka a taatɔla ye sa e ye jalo tɔɔrɔ sa bɛ jalo la ko ba sen bɛ fereke fila yɛrɛ de nin ye ala ka la n'a ka pbaw la la alaba ye waatɔ ni bɛ ka pasa de ka jɛya ka taa fɛ ten dili a bɛ mɔlɛ kojugu la nin ye filan foyi tɛ jalo wa jalo bɔlen don fila tɔw ma nin bɛɛ la mɔgɔninfin bɛ bɔ bɛ jalo tɛ a dun ma han a muso dun o ma nɔgɔn dɛ i ɲɛna yɛlɛ nin bɛɛ la yan a to yen sa n terimuso hmm, kan jumɛn bɛ hmm, kibaruya duman walahi n terimuso a ye min fɔ lɛgɛs de don tan tan de don kelen t'a jɛ jumɛn n'i y'a fɔ k'i ka cɛ nana A nana ne ma fin fɔ ne ma jɛ fɔ wa i b'a dɔn a nana a bolo k'a bɛna sɔrɔ ne dara de a nana dugutila de fɛ dugutilama fɛ den ka da yɛlɛ la kibaru mɔgɔ malolen n terimuso ma kuma f fɔ i ye n sigilen bɛ a nana k'i mɔsɔn dɔrɔn k'i sigi i b'a fɔ ko shɛ sulen ne m'a ɲininka ne ma fɔ fin ne m'a fɔ ka jɛ ne ne y'a fo a ko i ni su ne ko ko ça va somɔgɔw bɛ di I m'i ɲɛ kumu kɔni un-un awɔ n ko gindo n k'e tɛ t'i ko unhun a wulila ka taa a ko awɔ a tilala ka na yɔrɔ mɔgɔ misɛnman de don awɔ mais nin don a ma misɛnya sɔrɔ dɛ a t'a kɛ ne ko gindo n k'i ka dumuni bɛ table la ɔɔn a y'i sigi awɔ sɔɔnin sira ko na dɔɔnin dun sa awɔ ne ma fɛn fɔ n terimuso ye awɔ A taara i sigi a ye dumuni kɛ sɔɔni sera nan'i sigi tigira e ma da de ne ko ayi n ko sunɔgɔ tɛ n na a y'i sigi tuguni tigira e da kuma ma se ne ko ayi n ko sunɔgɔ foyi tɛ n na ne ko gindo yɛrɛ bɛ ka perese ne ka dali la n ko mun de kɛra ayi foyi a y'i sigi sɔɔni sɔn ne bɛ ku de i k'a la a bɛ bɛ k'i ma masa jigin laki bɔ ma ko ne ko n ko gindo ko e ko ne bɛ fɛ ka taa da e kelen o bɛ sɔn ka wusaya
I b'a
ɲɛfɔ mɛ n'i y'a f'i ye n terimuso n k'a sira salon kɔnɔ wa a bɛ si a tɛ se ka sunɔgɔ maloya fɛ a maloyara sigira o to yen ka maloya n m'a f'i ɲɛna a bɛ sa ni mɔgɔ y'a ka ko kɛ kɛ k'a dogo i la n'i bɔra a kalama kɛ i b'a tigi fili su la n'o tɛ ni reproche k'a la kɛ o ye maloya bɔlen a ɲɛna pe pe pewu paseke reproche min bɛ k'a la dɔrɔn a bɛ sin ka malo tigɛ kan de k'a jama i kunna e tɛna se ka fɛn k'a la n tɛna yɛlɛko f'i ye n'i y'a f'i ye ko dugu jɛra ne ma gindo ye ɲɛna gindo solila ka bɔ o ma kɛra misiri a y'a ka nasɔngɔ o
a y'a ka nasɔngɔ n'a ka fɛn bɛɛ de bila a ye fajiri kɛ birinkan ye wa n'i y'a f'i ye i bɛ nin tile saba bɛɛ kɛ ɲɛ tɛ d'a kan fajiri fɛ yɔrɔ sisan min' kɛ an ka taa pɛnda fɛ yɔrɔ Komi jalo bɔra ka ban an ka da tugu an ka taa pɛnda fɛ yen safi dun a tɛ yen de safi taara sugu la n'o nana o bɛ dumuni tobi banna an ka taa n tɛ foyi la sisan d'accord an ka taa aa kamalenkɔrɔ kamalenkɔrɔ cɛ fila ni tila ee ala a cɛ man ɲi cɛ o sɔgɔmada na kuma ye tuguni ee kosɛbɛ walayi ɔ cɛ mun kɛ tuguni i bɔra eh, gindo ka muso sabanan furu in kalama Mm, awɔ yɔrɔ sabanan wa ee fila saba kɛ kelen tɛ faransi yan Mm, Filanan bɛ faransi yen nɔ. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ɔn Ouais, A ne nana y'a dɔ- kuma mɛn a ko kɛra kunun a ma kɛ He, furusiri kelen a ma kɛ Mhm. ee a ko dabilala u ye ɲɔgɔn bugɔ misiri la

hɔn e ni ala cɛ alimami ni alimami falako bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan misiri jumɛn kɔnɔ tan o ye mun kuma sugu ye ayi dɛ a fɔra de ko kɔɲɔmuso de cɛ- tere man ɲi o de ye nin kɛ e tun b'a kɛnɛ kan ah e tun b'a kɛnɛ kan ayi ni kuma jalo fɔra jalo kɛ min tun bɛ misiri la jalo ko ko cɛlakaw ni musolakaw de ma ɲɔgɔn faamu k'olu ye kɛlɛ kɛ mɛ alimami ni alimami falako ee olu fana ye kɛlɛ kɛ koyi ayi jalo m'o fɔ ne ye ah n'o tɛ ne y'o mɛn o ko alimami ni alimami falako k'u y'u tarabaso ɲɔgɔn na N ko, e y'a ee, après o de y'a to i b'a ko cɛ man ɲi Ee a man ɲi dɛ furuko in kɔni o dabilala pewu hali gindo k'i lafiya muso yɛrɛ furu la tubabu muso in o ta kɛra an ɲɛna ma n'o tɛ nin kɔni an y'o dabila
mɛ est-ce que nin ko ye gansan ye ne b'a dɔn an kɔni y'a dabila
ka aw de y'a dabila wa ayi dɛ an tɛ dɛ ala de y'a dabila anw de bɛ se an tɛ se
mais e de ma bɔ k'a fɔ sisan k'a y'a dabila ee ne filila de sa n'o tɛ anw bɛ se ka mun kɛ anw ye jɔn de ye ala de y'a dabila dɔrɔn a banna penda tɛ sabali ee kɔɲɔmuso tere man ɲi koyi gino k'i jɔ an k'a dɔn mɔgɔ tere jugu bɛ yen ni mi t'i bɛrɛmamuso furu o ye muso tere jugu ye wa
non penda ne dabali de bannen don i la diɲɛ kɔnɔ quoi e yɛrɛ t'a fɔ kojugu ma a dabila waati si toujours e de bɛ ka tasuma don kojugu da kɔrɔ est ce que nin ye ko ɲɛnama ye mɔgɔ ka furu tiɲɛna i bɛ tila k'i ta kɛ nisɔndiya kow la ee o tɛ nisɔndiya ko ye dɛ Mais muso tere jugu ye muso sugu jumɛn ye au juste? Ee n'i taara muso furu, unhun, muso min tɛ i muso fɔlɔ ma jɛn n'a ye kelen, muso min t'i classe ye o ɲɔgɔn muso tere jugu tɛ yen nɔ, unn, ni muso in tere man ɲi koyi wa n'i y'a ye cɛlakaw ni musolakaw ka mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ ani alimami ni alimami fila koyi, o de ye i ka muso tere jugu ye Ee ko tɛ la muso fɔlɔ jumɛn sɔn ko filanan ka fara e dɔgɔ muso ee a bɛ yen nɔ nka a man ca ni e b'o la jumɛn na minnu bɛ sɔn filanan ka fara o kan ee Ture i fana sa ne b'o la kɛ ne ka kuma man ca alihamdulila n'i sera a kɛcogo la an bɛ bɛn a la baasi tɛ alihamdula tabarikala o kɛcogo kɔni ni ala sɔnna ma n bɛna se o la o tɛ tiɲɛ fiyewu ture kan'o mun i ɲɛda la dɛ o alihamudulilayi kɛ i b'o bila duguma de
ne tun t'a dɔn ne bɛna nin kuma in bɛ ne kɔnɔ a mɛnna mais ne t'a dɔn ne tun bɛna nin f'i ye cogo min na ne yɛrɛ sera k'o sira dayɛlɛ ne ka ban alihamudulilayi le fait que e b'o musow la k'a fɔ ko filanan ka fara quoi u dɔgɔ muso minnu dɔgɔnin ko ka d'u ye n'e b'o la ka ban o ye alatanu ye mais Ture i k'i jilaja a kana kɛ muso tere jugu ye dɛ n'o tɛ a b'i faga sani ka kɔɲɔ d'e fɛ yen ni Ala sɔnna ma woro saba bɔra ka ban yɛrɛ o a tere ka ɲi kojugu i Ture
Ture ko mun n ko woro saba dɔrɔn de bɔra fɔlɔ ne ni sinamuso mais e e ni sinamuso e ma ko sinamuso ka di e ma bɔ k'a fɔ sisan ture e n'Ala cɛ n'o fɔra e ɲɛna e bɛ da la tulonkɛ fana ni sɛbɛ bɛ sin k'o bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na ten tɔ hɔn e fana sa kana ne kɔrɔbɔ dɛ ture e Ala n'o tɛ don dɔ la dɔrɔn i bɛna na dɔrɔn o y'a sɔrɔ tasuma de b'i ka so la tasuma est ce que ale o ji bɛ sɔrɔ yan nɔ ji tɛ sɔrɔ yan nɔ dɛ bamakɔ yan
i bɛ tasuma mɛnɛ parce que sinamuso na ji est ce que ça va ça va très bien même wallahi e kunkolo man kɛnɛ sɛbɛ la e kunkolo man kɛnɛ ne dun kunkolo ka kɛnɛ e bɔra k'a fɔ sisan ko e bɛ sɔn dɔgɔnin
ne m'o f'i ɲɛna bi ne m'o f'i ɲɛna sini a ka ɲi ten tɔ Turelakaw bɛ min

muso wɛrɛ ta ko kuma de b'a da kɔnɔ o
tuma ninnu da kɔnɔ file bɛɛ lajɛlen ye kelen ye kabako o tuma ne ko
ayi ne fana dabali bɛ ban aw la ne ko n'aw bɛ file fiyɛ a b'a fɔ ɲɔgɔn na aw bɛɛ ka jɛ k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ yan o ye tiɲɛ ye dɛ sisan sisan ne ni jalo bɔra ɲɔgɔn na nin ko kelen in na e fana ni pɛna bɛ ɲɔgɔn na o ko kelen bɛɛ kɛ ne ko musow ka ɲɛmɔgɔ ye e t'a dɔn dɛ ne tun bɛ taa fɛ kɛ u ka fɛɛrɛ kɛcogo bɛɛ la ni cɛw bɛ se ka furu

Ɛɛ min ka gɛlɛn kɛ jalo ayi Ala namisa ture min ka gɛlɛn kɛ an k'aw furu k'aw fara ɲɔgɔn kan de ka gɛlɛn mais n'an y'aw furu aw ma an t'aw fara ɲɔgɔn kan koyi bɛɛ bɛ to i ka so n'aw saba bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛ an fɛ Aleo kɛ yɔrɔ man ja a banna aw bila ji la dɔrɔn min fɔ a ye a ye da ni gna ma mɔgɔ sa wuli aw bila ji la n'aw bila kɛ nin ji dɔw ma dɛ tu bɛɛ bɛ daminɛ dɔn dɔnden a bɛ daminɛ anw fɔ mɔgɔ yɛrɛ cɛ muso fila de b'o kun
i ma ko i k'i da to an na ni i furula cɛ finman ma i bɛ taa jɛman ɲini k'i furu o ma n'o ma diya i ye i bɛ taa finman tɛ jɛman tɛ ɲini k'i furu o ma ni cɛ surunman y'i ja i bɛ furu o ma n'i furula i bɛ jamanjan kelen ɲini k'o fara o kan n'u ko k'u ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan

a dun da ka d'aw yɛrɛ la koyi aw m'a fɔ k'a da ka d'aw na n'aw bɛna muso wɛrɛ furu aw b'an nasigi k'a fɔ an ɲɛna ka filanan fara o kan an m'a fɔ k'o da ka di anw na n'aw bɛna muso filanan ta sisan aw m'a fɔ k'o da ka di anw na ça fait n bɛna aw dɔgɔnin fara aw kan komi i yɛrɛ sɛgɛnnen don a b'i lafiya
e bolo bɔra ne na

Taara n'u sen fila ye na koyi an jo b'u la wa an y'a bila jalo kɔ tan dɛ boli f'a b'a ka forokiyani cɛ a bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ wa samara bɛ ɲini ka bɔ a sen na taya da a fɔli man di aw ye aw b'a kɛ aw na e ma ture ko ko tɛnɛn ko n b'i blessé dɛ aw

A nisɔndiyalenba ko gundo dɔnna mɔgɔ si mɔgɔ si b'a fɔ ko jakumani dɛsɛlen ɲinɛ na, e Ala, fo ka hinɛ ni donni kɛ sa, komi jakuma ye ɲinɛ bɛlɛn k'a bɛlɛn, pɛrɛ sabali sa, fo ka hinɛ donni na i bɛ k'o fɔ cogoya min na n sinna k'a imaginer ni nɔɔsilen ye, n ko fɛn min y'a hakili m'a ye sinon n tun b'a filmer de

ko ka bi o dun bɛ maloya ne ma o de sa
cogo
ma
ee ala tellement que bisou kɛli ka gɛlɛn ma ah, da ma se ka bɔ ah, ɲɔgɔn na ah, a y'a mun mɔsɔn ɲɔgɔn na de ne ko e n ko terimuso nin to yen walayi umu fɛnɛ ka jugu jalo ma cogoya min na

penda hali kuma ka gɛlɛ jalo ma o ye tiɲɛ mais penda kɛ hɔn mm. n'i ye nin to a yɛrɛ ma ni mana taa muso kangaraba dɔ ta kɛnɛ ma a b'i sigilen da kuma na cɛ min tɛ eh, kuma walayi cɛ saraki sarakilen kɛ ne b'o fɛ ni cɛ kumabali eh, ko eh, jalo bɛ jalo dɔn ni jalo ni ne fila de sigi bɛ jalo dɔn cɛ kumabali bɛ muso faga a banna b'o f'i ye dɛ hmm.
mɔgɔ kumabali a banna i janto a la dɛ ayi n'a fɔra ko jalo bɛ se ka da la hmm.

fugulan cɛ jugu dɔ bɛ to ka k'a kun na an m'o fana jate minɛ tubabukan fɔ de la muso t'a cɛ ka fiɲɛ dɔn abada n'a ma dimi a kɔrɔ walayi e ta ye koyi ni n'a dimi a kɔrɔ de a bɛ sɔrɔ k'a fiɲɛkolon bɛ fɔ ah. k'a sɔrɔ e dun kun t'o yɔrɔ si y'a la ayi sa ale yɛrɛ m'a ka fugulanko jateminɛ fo sisan fo sisan ala kɔnɔ o de y'a bila fugulanko la ne yɛrɛ ye fugulan y'a kun na don min na a bɛ ne kɔnɔ ko ligiligi de don